Sos sindacados cunfederales e sos sìndicos de su territòriu ant fatu una manifestatzione in dennantis de sa prefetura de Nùgoro pro pedire a su guvernu de intervènnere in sa vertèntzia INPS. Sa sede de Nùgoro difatis in sos ùrtimos tres annos at pèrdiu baranta impiegados, ma at crèschiu su traballu, chin cuota cento, e su rèdditu de citadinàntzia. Una delegatzione sindacale at adobiadu a su prefeto Anna Aida Bruzzese e l'an cunsignadu unu documentu. Bi fin peri sos parlamentares nugoresos de su Movimentu Cinque Stelle Emiliano Fenu e Alberto Manca, chi a su prefeto l'an faeddadu de sas promissas fatas in agustu e cunfirmadas oje dae su presidente de s'INPS Pasquale Tridico e dae su diretore regionale Cristina Deidda. Su presidente de s'INPS s'est impinnadu a imbiare unas cantas pessones a sa sede de Nùgoro giai dae su cuncursu imbeniente chi s'at a fàghere in Sant'Andria e sos parlamentares de su Movimentu Cinque Stelle ant nadu chi s'est traballende pro àere prus pessones de destinare a sa sede de Nùgoro. Eris, in ocasione de sa 'e chentu deghenove festas de su Redentore, in sas carreras de Nùgoro an isfiladu milli colores, a rapresentare sas comunidades sardas chi mustran chin braga sos sìmbulos de sa traditzione e de un'istòria antica. Su pùblicu de sas ocasiones de primore at apretziadu custa professone laica chi oramai est diventada un'apuntamentu traditzionale pro totu sa Sardigna, bestes traditzionales, cantos e sonos de sa mùsica traditzionale, ballos e colores chi an ammachiadu sos nugoresos e sos istranzos, e sunt medas sos chi an lassadu sas ispiàgias pro godire de una mustra de su passadu chi non si che depet irmenticare ma si depet balorizare. E in prus sas chentu fèminas elegantes, galanas in bestes de festa, pro onorare sa fèmina nugoresa prus famada, Gràssia Deledda, Prèmiu Nobel pro sa literadura, chi aiat ghiadu su comitadu pro s'istàtua de su Redentore in su mille novichentos e unu. Cust'annu at isfiladu peri sa banda de sa Brigata Tàtari e a tancare sos cabaddaris, òmines e fèminas, un'àteru sìmbulu de sa comunidade, chi at mantesu unu ligàmine forte chin custu animale. Como Jòbia su bintinove at a tocare a sa festa religiosa, sa die de su Redentore, sa prus sentia de sos nugoresos. A manzanu, in su Parcu de s'Ortobene, su pìscamu at a nàrrere sa missa solenne e at a èssere unu mamentu de fide manna ue sos nugoresos an a rinnovare sa devotzione issoro a su Redentore. Sa Regione rispondet a sos sindacados de sos dipendentes Forestas chi in sas dies coladas ant protestadu pro no àere àpiu rispostas subra su passàgiu de sos dipendentes a sa Regione e ant minetadu un'isciòperu a primos de capidanne. In sa chistione intervenit s'assessora de sos afares generales Valeria Satta. Sa mancada publicatzione de sos atos no est neche de nemos in agustu est totu firmu e s'ispera est chi in una o duas chidas sa situatzione si isorvat. Custa sa risposta de s'assessora a sos dirigentes de su sindacau Sadir, chi at mutiu in càusa fintzas a s'assessore regionale a s'ambiente Gianni Lampis. In su mese de agustu est normale chi su personale si pichet bindighi dies de fèrias, Sos atos sun istaos deliberaos e tra pagu s'an a poder bier in su zassu regionale, at sutalineau Lampis. Pro como però Sadir e Confederdia an aviau sas proceduras pro unu isciòpero a pustis de aer isetau unu mese aer trantziu s'isciòpero de su trintunu de trìbulas in prena campagna anti-incèndiu, sos sindacaos sun isetende sa publicatzione de sas delìberas chi pertocan su passàgiu de sos dipendentes de Forestas a regionales e s'istabilizatzione de su personale istagionale. Sas delìberas de Giunta difatis dana sos indiritzos pro su CORAN, su comitadu ingarrigadu de rapresentare a manera legale sa Regione in sa negotziatzione de sos cuntratos culletivos. Su CORAN at a dèpere autorizare s'Agenzia a isvinculare sèichi vìrgola ses miliones de euro, una parte pro unu fundu nou pro che tramudare su personale assuntu a tempus indeterminadu a su cuntratu culletivu natzionale, su restu pro finantziare s'istabilizatzione de sos dipendentes semestrales chi an a deper diventare a tempus indeterminadu intro su duamiza e bintunu. B'est unu indagadu pro s'omicìdiu de Roberto Vinci, s'òmine de barantot'annos de Genoni, mortu su sero de su binti de agustu chin duas fusiladas isparadas in s'ìnteri chi fit ghirande a bidda in bicicleta dae unu terrinu de propiedade. A sa pessone indagada, paesana de su mortu, l'ana fatu sa prova de su stub pro biere si dae pacu at impreadu armas, ma galu non s'ischit s'esitu. Sas indagines las sunu mandande a innantis sos carabineris de sa cumpania de Isili e de su nùcleu investigativu de su Cumandu Provinciale de Nùgoro, coordinados dae sa Procura de sa Repùblica de Casteddu. A Vinci, chi at iscontadu bint'annos de càrcere pro irrobatòriu, tentadu omicìdiu e secuestru de pessone, Pro un'irrobatòriu in un'istatzione de servìtziu de Ales, ue fit mortu su mere, su mortore l'at fertu a manera grave. L'at sucursu un'òmine chi fit colende in cussu mamentu e l'ant arricoveradu in s'ispidale Brotzu de Casteddu, grave meda, ue però est mortu in intre note. Prima de mòrrere est resissiu a nàrrere chie l'at fertu. Sos militares sunt sichende sas indàgines chentza trascurare nudda. S'at a fàghere su chimbe de capidanni su Cussizu Comunale de Nùgoro pro faeddare de sos problemas de aprovigionamentu ìdricu e intèndere in auditzione sos dirigentes de Abbanoa. Una riunione chi sos cussizeris comunales de su Pisdatz, Graziano Siotto, Claudia Camarda e Viviana Brau, firmada fintzas dae sos cussizeris de su Movimentu Cinque Stelle, Mara Sanna e Uniti per Nuoro, Paolo Vadda, ant pediu pro àere risposta subra sa cunduta de Janna 'e Ferru chi mandat s'abba a sos serbatojos nugoresos e chi in sas ùrtimas chidas s'est secada prus de una borta cajonande problemas a tzitadinos e aziendas. Un'auditzione chi at a serbire pro ischire ite at in ànimu de fàghere s'Ente Ìdricu pro sos interventos in Nùgoro. Su sìndicu Andrea Soddu, in ocasione de sa bìsita de s'assessore a sos traballos pùblicos Roberto Frongia, chi at annuntziadu un'interventu de duos virgola noe miliones de euro a sa rete ìdrica, at pedidu de torrare a novu sa conduta de Janna 'e Ferru, ma in s'ìnteri de s'addòbiu, apertu a sos tzitadinos e a sos assòtzios, sos cussizeris de opositzione ant a pedire chi si faeddet de sa rete ìdrica, de sas condutas a colabrodu, chi ant bisonzu de interventos importantes, de s'aprovigionamentu ìdricu de Nùgoro chin totu sos problemas chi torran a distàntzia de pagu tempus e chi si podent afrontare in unu cunfrontu pùblicu e no in addòbios pro pagos espertos. In custas dies sos assessores de sa Giunta Solinas, chi guvernat sa Regione, pro ocupare sas issoro in s'atzione de guvernu si sun vantande de cosas promovias o definias dae sa Giunta de centru-sinistru in pessu passà. A lu nàrrere in una nota sos cussizeris regionales de su grupu PD a pustis de sas relatas subra sas primas chentu dies presentadas dae sos assessores. In sa nota si sutalìneat chi sos provedimentos inditados comente su frutu de s'atzione de sa Giunta de centru-destra in realtade los ant postos in cantieri in sa legisladura passada, sa videosorvegliàntzia in trechentusetanta comunes, su rinnovu de sa flota de sos postales de s'Arst, su passàgiu a su cuntratu regionale de sos dipendentes Forestas, sos iscontos pro su trasportu de sos istudentes, sos fundos pro elonghiare sa pista de s'aeroportu de Terranova. Sa beridade est chi a dispettu de totu sos proclamas supra sa volontade de intervènnere chin riformas istruturales e importantes pro sos entes locales, sa sanidade, s'urbanìstica, finas a como non sun resissios a fàghere attu perunu, pro su grupu PD est un'esecutivu isentu, chi no est adatu a su ruolu chi l'an assignadu sos sardos e no at a èssere apropriàndesi de su traballu anzenu chi an a resissire a cubare pro tempus meda custu custa beridade. Sa CGIL e sa Filt CGIL an a andare a sa manifestatzione pro sa vertèntzia de su Porto Canale de Casteddu chi s'at a fàghere in Roma su bintinove de agustu pro àere rispostas dae sas istitutziones e dae s'azienda Contship. A lu dare a ischire in una nota su segretàriu generale de sa Càmara de su Traballu CGIL, Carmelo Farci, e sa segretària territoriale Filt, Massimiliana Tocco, chi at picadu parte a s'addòbiu de eris chin sos assessores regionales a su traballu e a s'indùstria. No amus a atzetare chi sa vertèntzia de su portu canale de Casteddu abarret a filu pende chentza risurtados, an nadu sos sindacalistas. Apretziamus chi bi siat unu fronte comune Ma est craru chi tocat de fàghere in presse, cussiderande sos tempos de sa protzedura de litzentziamentu, sa mancàntzia de rispostas de s'azienda e sas dudas pro sa situatzione polìtica natzionale. Pro sa CGIL, chie oje at sa responsabilidade de sos ministeros de s'isvilupu, de su traballu e de sos trasportos, at su dovere de intervènnere deretu e de rispetare sos impinnos picados su trentunu de trìbulas e non depen èssere sos traballadores a pacare sa crisi de guvernu. Est netzessàriu a mudare passu deretu, nant Carmelo Farci e Massimiliana Tocco, pro no agravare sa vertèntzia, permìtere de pònnere in seguresa sos cuntratos de traballu, fàghere a manera chi su portu canale, cantu prima, siat atrativu pro cumpannias nobas. Su tempus malu chi oje est faghende disacatu in Casteddu e in sas biddas a fùrriu, eris aiat cajonau problemas in Nùgoro puru. Unu lampu est falau a sa sede de s'archìviu de su tribunale de Nùgoro in su pichinau de Badu e Carros, allughende unu focu e custringhende duas iscuadras de pompieris de su cumandu provinciale a intervènnere in intro de s'istrutura a ch'istutare sas framas. Una paja de tistimonzos an nau de aer intesu su tronu prima de bier sas framas. Dae sos primos acertamentos de sos pompieris, sa cajone de su focu diat poder esser eletrica atmosferica. E mancu male chi sos dannos sun pacos, sas framas no an fattu dannu a su materiale de archiviu o a su fravicu. A su locu sun suprios peri sos agentes de s'iscuadra volante. Su tempus malu at a durare fintzas a cras sero a sas oto, gai comente at dadu a ischire sa Protetzione Civile chin d'un'alerta groga pro arriscu idrogeològicu. Oje at pròghiu in totu sa Sardigna e in medas tretos at fatu treghetada metzana. Custu manzanu in Nùgoro an presentadu su programma de Polifunzionart, una manifestatzione chi s'at a fàghere in su Centru Polifunzionale de Carrera Roma in Nùgoro e at a pertocare sa fotografia de impinnu civile, chin maratonas fotogràficas, mustras de autores famaos, unu cunvegnu supra s'architetura carcerària e sa relata chin s'istrutura nugoresa, a l'organizare est s'assòtziu Madriche. A sa cunferèntzia pro s'imprenta an partetzipadu, Gigi Murru presidente de Madriche, Sebastian Cocco assessore comunale a sa cultura, presente fintzas Marco Moledda chi dirigit su Teatru Eliseo de Nùgoro. Intre sos apuntamentos, sa mustra dedicada a s'artista nugoresu Gino Frogheri, sos fotògrafos Diego Di Niglio chin sa mustra supra sa ditadura militare in Brasile, Fabian Volti chi at documentadu sa realtade de su càrcere tataresu de Santu Bustianu a pustis de sa tràmuda de sos detenutos a Bancali e Silvia Alessi chin sa mustra supra sas fèminas vìtimas de violèntzia in India. Polifunzionart at su patrocìniu de su Comune de Nùgoro. E si faghet chin sa collaboratzione de su Ten de Nùgoro e Sardegna Teatro. Si cumintzat su trintunu de agustu chin sa Maratona fotogràfica Città di Nuoro. Cust'annu puru Nuoro Jazz at ammaniadu su cuncertu in intro de su càrcere de Badu 'e Carros. Un'apuntamentu arribbau oramai a su 'e seich'annos, gràssias a su traballu cumpartiu intre s'Ente Musicale de Nùgoro e sa diretzione de su càrcere. Unu momentu de importu pro sos seminàrios e su Fèstival internatzionale de Nuoro Jazz, chi ponende in programma su cuncertu pro sos detenutos e su personale de sa Politzia Penitenziària at chèrfiu sutalineare chi totu sa tzitade, e su territòriu suo partetzipant a su progetu culturale e musicale diventadu oramai internatzionale. Cust'annu est istadu su triu de su sassofonista Emanuele Cisi, su pianista e sonadore de trumba Dino Rubino e su contrabassista Salvatore Maltana, docentes de sos seminàrios Jazz, a donare un'ora de mùsica de primore pro che fàghere ismenticare sos pistichinzos a chi est custrintu in càrcere pro aer cummìtiu unu reatu o pro traballu. Custu cuncertu cheret fàghere intrare sa tzitade a intro de un'istrutura abarrada pro tempus meda istranza rispetu a sa vida de sa comunidade, ma chi in sos ùrtimos annos, gràssias a sa disponibilidade de sa diretzione de sa domo circondariale, s'est aperta a sa bidda ospitande manifestatziones isportivas e culturales. Sa figura de Zesus Redentore chi chin sa morte e torrada a bida sua at sarvadu s'umanidade de su peccau originale, sa virtude cristiana de s'isperantzia, sa natura chi torrat a bida a pustis de su disacatu cajonau de su focu ammentande cussu de barantot'annos fachet chi aiat fattu dannu mannu a s'Ortobene E mentovande sos focos de custas dies chi ch'an ispèrdiu tretos mannos de Sardigna. Su saludu pro su piscamu nobu chi at a arribare su bìndichi de Capidanne, Mussennor Antonello Mura, s'amparu de su Redentore pro sa diòcesi e sa tzitade. Custos unos cantos temas chi Mussennor Mosè Marcia at afrontadu in sa prèica de oje, in s'interi de sa missa solenne in onore de su Redentore, in su Monte Ortobene, chi Marcia at nau paris a sos prides de sa diocesi, ca sa festa de su Redentore no est de sos nugoresos ebbia, ma de totu sa Sardigna, una missa partezipada. In su parcu fini medas sos nugoresos artziados a su monte dae chito a pede in professone, Non podiant mancare sas autoridades civiles e militares de Nùgoro e Provìncia e sos fideles bènnidos pro torrare gràssias a su Redentore o pro li apedire una gràssia. A acumpanzare sa missa sos cantos sardos intonados dae su coro Amici del Folklore e dae su coro Nùgoro Amada. Acabada sa missa est mòghia sa professone. chin s'istàtua de linna de su Redentore picada in àndias dae òmines bestios in costumenes in costumene chi ana fatu su ziru de s'anello. Su deche de capidanne sos traballadores de s'Agenzia Forestas an a picare parte a s'isciòpero proclamadu dae sos sindacados Sadirs e Confederdia. A su prefetu l'ant pedidu de aviare sas proceduras pro cumponner sos chertos. Sa cajone de sa protesta est sa mancada risposta de sa Giunta regionale. S'isciòpero l'aiant giai proclamadu pro su trintunu de trìbulas, in prena campagna anti-incèndiu. A pustis, trantziu ca su presidente de sa Regione Solinas aiat annuntziadu duas delìberas chin sas cales si depiat aviare su cuntratu nobu pro s'agentzia e s'istabilizatzione de sos precàrios de Forestas. In sa nota sos sindacados ammentan chi sa vertèntzia est andende dae in antis dae su duamiza e sèichi, cando aian aprovadu sa leze forestale sarda, faghende s'agentzia a su postu de s'ente foresta e mantenende pro sos chimbemiza dipendentes suos cuntratos de su setore privadu inadeguados pro su personale, In sas dies coladas, sas organizatziones sindacales ant lamentadu s'àsiu de sa Regione a pustis de chimbe meses dae s'eletzione. A oje, sutalìniat sa dirigèntzia de Sadirs Forestas, a dolu mannu galu sas duas delìberas non si biene, diana dèpere èssere istadas aprovadas su bintises de trìbulas, ma galu non sunu publicadas in s'albu pretòriu online in su zassu de sa Regione. De custas delìberas duncas si bantan, ma galu nemos las at pòtias bìere e diat pàrrere chi non las chèrgian mancu atuare. Sa Confcooperativas Nùgoro Ozastra at festegiadu sos setant'annos de atividade Chin sa manifestatzione ti racconto una storia, fatta eris in sa Biblioteca Satta de Nùgoro. Pro s'ocasione est istadu fattu su bilanciu de su trabballu fattu dae sa Confcooperativas in custos annos pro su movimentu cooperativu e an faveddadu peri de sa crèschida sociale e econòmica de sos territorios de Nùgoro e Ozastra. Su mere 'e domo fit su presidente Francesco Sanna, presentes sas autoridades provinciales chin su prefettu de Nùgoro e su sìndicu, sos sòtzios de Confcooperativas e sos rapresentantes de àteros assòtzios de categoria. Agostino Cicalò, presidente de sa Càmera de Cumèrciu de Nùgoro e de su Distretu Culturale de su 'e Nùgoro at faveddadu de sa situatzione econòmica de sa provìncia de Nùgoro. In Sardigna sa Confcooperativas at cumintzadu a traballare in su millenovichentos barantanove chin sa firma de s'atu costitutivu de vintiduos rapresentantes de cooperativas de sas uniones provinciales de Casteddu e Nùgoro. S'obietivu fit sa nàschida de un'organismu pro rapresentare e coordinare sas atividades de sos organismos territoriales e de Confcooperativas e unu modellu de isvilupu solidale chi aeret a fundamentu un'idea de crèschida econòmica fravicada subra sa dignidade e sa partetzipatzione de sas pessones. Una punna chi sa Confcooperativas mandat dae innantis de setant'annos chin cooperativas chi traballan in setores diferentes. Sa vertèntzia de su Portu Canale de Casteddu paret chi siet torrande in bonu e sa cassa integratzione pro sos duchentos e deche dipendentes de sa Cagliari International Container Terminal diat parrer cosa fata. De sa chistione nd'ant faveddau oje in d'unu addòbiu convocau dae Regione e sindacaos. Sa crisi de guvernu e sos impinnos de su Presidente de sa Repùblica ant custrintu Regione e organizatziones sindacales a trantzire sa manifestatzione in programma oje in Roma in dennantis de su Ministeru pro s'Isvilupu Econòmicu. Ma podet dare chi sos addòbios chin sa Contship diant sos resurtados chi totus isettant pro evitare sos licentziamentos, chi diana deper essere effettivos dae su trintuunu de agustu e avviare sas proceduras pro sa cassa integrazione chin s'applicazione de su decretu Genova. Sa cassa integrazione pro doichi meses fit istada zai pedia su trintuunu de lampadas in s'addobiu fattu in su Ministeru de s'Isvilupu Economicu. In cust'annu b'est su tempus pro torrare a ponnere in motu su portu industriale de Casteddu e duncas torrare a impreare su personale. Est cumintzande sa rivolutzione de sa sanidade sarda, chin su progetu nobu de organizatzione propostu dae sa Giunta regionale de centru-destra e esplicadu dae su presidente Solinas in sa riunione de Giunta. Su progetu previdit un'azienda regionale de sa salude afiancada dae chimbe asl territoriales, a rapresentare àreas pèrperes chi currispondent a sas provìncias istòricas e a sa Gaddura. In prus at a naschire s'azienda de rilievu natzionale e arta ispecializzazione Brotzu, mentras si cunfirman sas aziendas mistas ospedaliero-universitàrias de Casteddu e de Tàtari e s'Areus, Emergèntzia-Urgèntzia, chin sede in Nùgoro. S'istrutura organizativa noba at a azerare s'ATS, s'Azienda pro sa Tutela de sa Salude, chèrfia dae sa Giunta de centrusinistra de Francesco Pigliaru e criticada meda dae su centrudestra, chi at postu s'abolitzione sua in su programma eletorale de sa coalitzione. S'Agenzia noba at a àere sa responsabilidade de sa gestione de sas còmporas e de su personale. Pro su chi pertocat sos diretores generales, s'isseperu lu depet facher su Presidente de sa Giunta, picande in cussideru un'albu regionale chi cheret istituire sa Giunta dao chi sa sanidade est in capu a sa Sardigna. Una nobidade est su NUE, su nùmeru ùnicu de emergèntzia, chi at a ismistare sas mutias a unu centru de prontu interventu. Unu cuntratu de tres annos garantiu dae sas partes polìticas chi previdit custas cunditziones, sa formatzione de su prètziu de su litru de su late berbechinu e de crapa, impreande pro su càlculu su valore mèdiu de su prètziu de produtzione detzisu dae Ismea a un'euro e doichi tzentèsimos a litru prus iva e inditande comente paràmetru fissu su valore de sa prestatzione fitiana de s'operadore de sa filiera de su late e de sos collaboradores familiares istabilinde lu a sessanta tzentèsimos a litru, totu sas àteras cunditziones sunu delegadas a sa lìbera cuntratatzione intre sas partes. Custas sas propostas chi cras at a fàchere s'assòtziu Più Sardegna in s'interi de un'assemblea convocada in Tramatza, a s'adòbiu at a partecipare s'assessora de s'Agricoltura Gabriella Murgia, Est s'ùnica de sa cale nos fidamus e chi de printzipiu at mustradu de àere e de èssere a sa banda de sos allevadores, nana Valentina Manca, presidente de s'assòtziu, e Giovanni Brodu, Massimo Piroi, Luciano Ghiadi e Maria Lavra, allevadores de su diretivu. Totu sos operadores de su cumpartu depene poder contare supra cosas sicuras e non supra promissas. Cherimus cumpartire chin totu sos allevadores sas propostas nostras, chi sun pro totus, e definire chin atos su traballu aviau dae sos grupos ispontàneos chi sunu chentza pandera che a nois, traballande ànimu e pare pro arribbare a s'obietivu comune. Pro cussu proponimus sa formatzione de unu diretivu ùnicu regionale chi rapresentet sa categoria intrèaga e mandet a dae innantis chin fortza, in sas mesas tècnicas e in sa programmatzione, s'idea de unu cuntratu triennale. Su questore de Nùgoro at firmadu su fozu de via obligatòriu pro duos tzitadinos serbos. A sos duos, un'òmine de sessantanove annos e una fèmina de barantases, pregiudicados pro reatos contra su patrimòniu e pro robatòrios in apartamentu, los at firmados una volante de sa questura a fùrriu de s'ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro. Cando an bidu sos agentes, an chircadu de si fughire, ma los an firmados e identificados, e cando lis an pedidu ite bi faghian in cue no an ischidu rispòndere in taca. Sos agentes, chin s'azudu de àteras volantes, an acatadu su furgone impreadu pro arribare a Nùgoro e in intro bi fit totu su netzessàriu pro irrobare apartamentos. Jutos a questura, pro sos duos tzitadinos istranzos, su questore at firmadu su provedimentu chi lis impedit de torrare in tzitade pro tres annos. Un'omàgiu a Francesco Ciusa, artista nugoresu, in ocasione de sos setant'annos de sa morte, capitada in Casteddu in su mille novichentos barantanobe. S'ammentu de un'òmine chi chin sas òperas suas at lassadu un'arrastu fungudu in sa cultura sarda, In sa chi a tempos de tando fit s'Atene Sarda, paris a Gràtzia Deledda e Bustianu Satta, a lu fàghere sos istudiantes de s'Istitutu Superiore Francesco Ciusa de Nùgoro in s'àmbitu de unu progetu didàticu chin sa punna de ammentare pròpiu sa figura de s'artista nugoresu. S'atu finale de custu percursu est istada un'istàtua de s'artista in s'intrada de s'iscola chi at su nùmene suo. Sas celebratziones in onore de Ciusa sunu cumintzadas su chimbe de làmpadas in s'auditorium de s'iscola chin una die dedicada a s'artista nugoresu. Pro s'ocasione, sos istudiantes an intesu sa relata de s'istudiosu Annicu Pau chi at faveddadu de Francesco Ciusa fra arte e libero pensiero e an faveddadu chin Pietro Ciusa, nepode de s'artista. Àteras testimoniàntzias a cussa de Nietta Condemi e de Mario Cherchi chi at letu una poesia sua dedicada a Ciusa. Chin s'istàtua de Francesco Ciusa, nata sa dirigente Carla Marchetti, s'afòrtiat su ligàmene ideale intre sos istudentes de oje e sos chi an a intrare a iscola in su benidore, chin s'ispera chi Ciusa podat ispirare su percursu de istùdios issoro. S'istàtua l'at fata Graziano Piras, docente de disciplinas plàsticas e pitòricas. Dantzas, editzione duamiza e dechenobe, Cust'annu in su Monte Ortobene ch'est una die nota sa die de su Redentore. Sa fòrmula est semper sa matessi, si ballat in direta e s'imparat a ballare in direta e non petzi ballos sardos. Cust'annu cales sunt sos òspites? E tando cust'annu sos òspites sunt Sicilia, gruppu Tavola Tonda, sos Cogar, sos amicos frades irlandesos ormai, Sos Cogar, e poi b'at sos Pitularita chi est unu grupu de sa Valle d'Aosta meda famau chi fachet finas musica frantzesa e poi cussos rompiscatoles Ballade Ballade Bois.
Cust'annu est fintzas un'editzione chi bos dat meda soddisfatzione. Si, nos dat soddisfatzione ca custa dantzas est su 'e bator annos chi fachimus dantzas, E su prim'annu non b'aiat nemus de foras, s'annu colau, cioè su su sicundu annu deche pessones, s'annu colau b'aiat trinta iscritos, cust'annu sun ottantachimbe iscritos, quindi est creschende comente cosa e andat bene, in prus sa zente de sas biddas comunque chi partecipat e andat benissimu gai.
Sa formula duncas funtzionat, chie l'at organizau lu depimus narrer ch'est unu traballu de primore fintzas pro valorizare sas traditziones nostras e pro facher bider chi galu bi tenimus.
Danzas est unu prozetu de sos Ballade Ballade Bois, ma giai dae su prim'annu est comintzau chin sas Nugoresas chi sun sorres nostras chi cada cosa chi fachimus nos l'appoggian e quindi quindi unu grassias mannu a sas Nugoresas in Nugoro, però cust'annu Danzas durat bator dies e quindi Nugoro oje